Ok, cathain a bunaíodh an grúpa seo Guth na Gaeltachta agus inis dúinn faoi le do thoil? Bhuel, bunaíodh an grúpa seo i lár mí Lúnasa. Nuair a tháinig cuid moltaí McCarthy amach chuaigh muid fríd na moltaí sin agus chonaic muid iontach gasta go raibh go raibh an-chuid moltaí ann a dhéanadh cuid mhór dochar do struchtúr, bunstruchtúr na Gaeltachta agus na Gaeilge agus mar sin thionóil muid cruinniú poiblí anseo i nGaoth Dobhair agus d'fhreastail thart ar 80 duine. air sin agus amach as sin chuir muid le chéile an grúpa seo Guth na Gaeltachta.
Sea. An agus an bhfuil sibh ag déanamh ionadaíochta ar son mhuintir na Gaeltachta i dTír Chonaill amháin nó ar son mhuintir na Gaeltachta timpeall na tíre? Bhuel, táimid ag tosnú amach le muintir na Gaeltachta i dTír Chonaill agus tá tá tacaíocht faighte againn anois ó chuile chearn de Dhún na nGall. Mar shampla ag an chruinniú, tríú cruinniú a bhí againn aréir, bhí daoine as Fánaid, as Cill Chartha, as Teileann, as Gleann Cholm Cill, Baile na Finne, Gort an Choirce, Fánaid agus ó na Dúnaibh agus Gaoth Dobhair agus na príomh-Ghaeltachtaí ag Baile na Finne fosta. So tá coistí pobail againn, táimid istigh faoi scáth an fheachtais seo. Agus táimid ag iarraidh ansin, anois táimid ag iarraidh an rud a leathnú amach agus beimid ag cur seoladh an achainí atá againn ar líne chuig na grúpaí, pobail eile ins na Gaeltachtaí eile agus chuig na heagraíochtaí Gaeilge ar fud na tíre sa dóigh is go mbeidh feachtas aontaithe againn ar chúl achainí amháin. All right, sin go hiontach. Agus cé mhéid daoine atá i bhur foireann oibre? Bhuel, tá thart ar fiche duine ar an ghrúpa oibre. Tá thart ar, mar shampla anois, ag an chruinniú aréir, bhí thart ar caoga duine. So, ag brath ar an obair atáimid a dhéanamh, mar shampla, tá suíomh idirlín curtha le chéile againn, duine den foireann oibre sin, chuir duine eile póstaeir ar fáil, rinne sé dearadh ar phóstaeir agus ag brath ar an obair táimid a dhéanamh, tá daoine ag tabhairt tacaíocht dúinn de réir mar táimid ag dul ar aghaidh. Alright, sin go hiontach, yeah. Agus chonaic mé ar bhur suíomh idirlín go raibh an Teachta Dála ó Fhine Gael, Dinny McGinley agus an Seanadóir ó Fhianna Fáil, Brian Ó Domhnaill ag bhur gcéad chruinniú poiblí. poiblí, an raibh siad ann go pearsanta, nó an bhfuil siad go pearsanta in aghaidh mholtaí Mhic Cárthaigh i leith na Gaeltachta agus an bhfuil tacaíocht oifigiúil an scoth faighte ag Dinny McGinley ó Fhine Gael nó an raibh sé ann ar a stuaim féin?
Bhuel, bhí Dinny ag an chéad, ag an chéad cruinniú, sé sin, an cruinniú poiblí agus bhí ionadaí ansin ó chuile, chuile pháirtí, agus an rud a rinne muid tar éis an chruinniú sin, nuair a tháinig muid aníos leis an achainí agus leag muid amach cúig phríomhphointe agus sheol muid sin amach chuig na polaiteoirí áitiúil uilig agus fuair muid an achainí, bhuel tá an achainí sínithe ag leithéidí Seanadóir Brian Ó Domhnaill de chuid Fianna Fáil, Tá sé Seanadóir Piaras Ó Dochartaigh Sinn Féin agus ionadaí Pháirtí an Lucht Oibre, ach ní bhfuair muid aon fhreagra ó Dinny go fóill. Anois tuigim go bhfuil Dinny, mar shampla, i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo, so b'fhéidir nach bhfuair sé an achainí go fóill, ach go dtí seo níl sé sínithe ag Dinny. Alright, tá sé seo an-spéisiúil. Is é seo an chéad feachtas poiblí mhór ó mhuintir na Gaeltachta ar son mhuintir na Gaeltachta go náisiúnta le blianta, nach bhfuil?
Bhuel, is dóiche bhí feachtas ann le haghaidh stádas oifigiúil, is dóiche go raibh sin ag teacht b'fhéidir ó lasmuigh den Ghaeltacht níos mó ná don Ghaeltacht ach tá na ciorruithe atá i ndán anseo, is ciorruithe tubaisteacha a bheas iontu don Ghaeltacht mar a sheasann sé agus sílim go dtuigeann muintir na Gaeltachta sin sa deireadh agus tuigeann a gcuid tacaitheoirí fosta lasmuigh den Ghaeltacht sin agus tá siad breá sásta tacaíocht a thabhairt do mhuintir na Gaeltachta. Ach caithfimid uilig, tá sé cosúil le chuile dream sa tír faoi láthair, caithfimid uilig aontú le chéile sa dóigh agus go mbeidh mar a déarfá an teachtaireacht céanna a thabhairt againn don rialtas. Seo agus céird iad na príomh na trí eh, pointí is mó ón tuairisc sin a mbeadh ag déanamh an damáiste is mó don Ghaeltacht. Bhuel, moladh, mar shampla, ciorrú de 58% a dhéanamh i gcaiteachas ar Ghaeltacht agus oileáin, anois ar an meán, tá moladh, Mhol McCarthy lúide 9.4%. So tá na ciorruithe is mó ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht. Agus ansin moladh an Roinn na Gaeltachta a bhriseadh suas agus é a chur isteach faoin Roinn Oideachais. Anois, mar shampla, faoi láthair an Aire Ó Cuív, tá tá seisean, tá 20% dena bhuiséad s'aigesean á chaitheamh ar an nGaeilge agus ar an Ghaeltacht. Ach má chuirtear isteach faoin Roinn Oideachais muid mar atá molta ag McCarthy, ní bheidh ach 0.5%. á chaitheamh ag an Aire Oideachais ar an nGaeilge agus Gaeltacht. So, tuigeann muid uilig nach mbeadh aon aird ag an Aire Oideachais ar an nGaeilge agus ar an Ghaeltacht mar gur cuid an-bheag dena chuid dena bhuiséad a bheadh ann. So, sin dhá mholadh a bheadh iontach tubaisteach don Ghaeltacht. An ceann eile ná go bhfuil siad ag iarraidh cúraimí fiontraíochta Údarás na Gaeltachta a aistriú anonn go dtí Fiontraíocht Éireann. Anois, níl Fiontraíocht Éireann in ann freastal ar cheantair cosúil le ceantar cosúil leis an Ghaeltacht. Tá níos mó arís, tá sé cosúil leis an Roinn na Gaeltachta a chur isteach faoin oideachas. Bheadh na ceantair Ghaeltachta caillte laistigh de Fiontraíocht Éireann agus ní bheadh an tacaíocht céanna ar fáil dúinn. So, sin ceann de na príomhphointí. Ina dhiaidh sin, tá siad ag iarraidh deireadh a chur leis na scéimeanna teanga uilig go léir, tá siad ag iarraidh na. na scoileanna Gaeltachta uilig a chomhnascadh, rud a chiallódh go mbeadh pobail a bhriseadh suas agus b'fhéidir scoileanna Gaeilge a mheascadh le scoileanna Béarla agus mar sin de. So, tá cuid mhór, tá cuid mhór, mhór moltaí ann. Ach tá cúig phointe, príomhphointe againne agus tá na príomhphointí sin le fáil ar an achainí atá againn ar www.guthnaG.com agus táimid ag iarraidh ar daoine dul isteach ansin agus tacaíocht a thabhairt don achainí sin agus tá tuilleadh eolais ar fáil ansin faoi na pointí sin chomh maith.

Mar a sheasann sé, ní fhaigheann na mná tí ach ocht euro déag sa lá, ocht, deich euro ón rialtas agus ocht euro ó na coláistí samhraidh, agus air sin tugann siad trí bhéile sa lá agus leabaidh agus chuile rud eile do na daltaí. Tuigeann chuile dhuine, ní airgead mór é sin le trí bhéile sa lá a chur ar fáil, ocht euro déag, agus Leabaidh, agus ag an am céanna tugann na daltaí sin agus a gcuid tuismitheoirí an iomarca airgid isteach sa Ghaeltacht nuair a thagann siad ar cuairt go dtí na ceantair. So faigheann an Rialtas an t-airgead ar ais i dtéarmaí turasóireachta agus mar sin de.
Yeah, like nuair a raibheas i mo déagóir chuaigh mé go dtí na coláistí samhraidh gach samhradh, you know? Sure. Agus chuaigh mé go dtí Tír Chonaill an chuid is mó, you know? Chuaigh mé go Mleisce go dtí Gort a' Choirce dhá uair. agus go dtí Gaoth Dobhair cúpla uaire freisin, you know. Agus bhí an bean an tí sa teach i nGort a' Choirce, bhí sí i gcónaí ag caint i nGaeilge linn, you know. Sure. So bhí sé sin go hiontach agus eh ní féidir leat luach, i mo thuairimse, a chur ar an airgead sin, ar, ar, ar, ar, ar, ar an rud sin, you know what I mean? Bhuel, sin an rud, ní amháin go bhfuil siad ag cur leabaidh agus bricfeasta agus dinnéar agus lón ar fáil, ach tá siad ag cur seirbhís teanga ar fáil fosta, cineál ranganna neamhfhoirmeálta teanga ar fáil, agus níl sin éasca nuair atá tú b'fhéidir ag déileáil le, b'fhéidir, anois go raibh Gaeilge maith go leor agat féin, ach cuid de na daoine, cuid de na scoláirí b'fhéidir nach bhfuil mórán Gaeilge acu, so, you know, cruthaíonn sin deacrachtaí agus bíonn ort tá a fhios agat, bíonn sé deacair ar na mná tí ach déanann siad é, agus déanann siad é mar go bhfuil meas acu ar an teanga agus mar sin de, agus. Ba chóir an meas sin a fhágáil acu in áit a bheith ag baint an. Anois tá scéimeanna eile, b'fhéidir, in sa Ghaeltacht a bhféadfaí ciorruithe a chur i bhfeidhm iontu. Ach níl ciall ar bith, mar shampla, leis an scéim sin, deireadh a chur leis an scéim sin? Ok, bhí sé ana spéisiúil ag caint leat Éamonn agus go raibh míle maith agat as ucht bheith ar an gclár arís agus beimid gan amhras ag labhairt leat arís sa todhchaí, you know. Go raibh míle maith agat féin, Darren.
So I'm alright. Go raibh maith agat. Slán agat, slán agat.